Arís cluiche, dhá chluiche imirthe acu sa chraobhchomórtas go dtí so, ceann buaite, ceann caillte agus pé dream a bhuann um thráthnóna is iad san a bheidh istigh sa bhabhta ceathrú ceannais. Fairis sin mar phas isteach i dtreo Rock, tá sé ceannsa ag Rock, thá sé sin iontach ó Dean Rock, cad é mar phas isteach ach Rock, thuig sé go raibh brú ag teacht air siúd mar sea thug sé an pas trasna i dtreo Bolger ach fairis sin ó Elliott. Yeah, ar fheabhas ó Elliott. Bhí Devereux, Nicky Devereux os comhair Dean Rock. Bhí sé ag faire ar an liathróid tapaidh os a chomhair. Níor tháinig sé sin. Ceithre phointe mar sea, trí chinn ón imirt do Bhaile an tSaoir, ceann amháin ó chic 45. 1-2 ag Baile Munna, áfach, mar sea, pointe chun cinn. Dean Rock ag tabhairt aghaidh ar Nicky Devereux. Dean Rock ag cruthú spáis dá fhéin agus tá sé sin álainn ar fad ó Dean Rock. Iontach ó Dean Rock.
Chuaidh sé uair amháin agus tháinic sé ar ais arís ar an chos dheas arís. Devereux beagáinín níos giorra dó an t-am sin ach nuair atá tú chomh maith leis sin, iontach mar scór ó Dean Rock. Agus seo chugainn an lánchúlaí, Liam Smith, fear a thá ar phainéal Átha Cliath so bheadh aithne mhaith aige siúd ar Dean Rock chomh maith. Breathnach i dtreo Carey. luas anso anois agus anois leis an gciotóg. Thá ceann amháin faighte aige leis an ndeasóg. Thá an tarna ceann faighte aige leis an gciotóg. I bhfad Éireann níos fearr ansan le deich, tríocha soicind anuas ó Naomh Eoin. Bhuel, luaigh tú an líon a bhfuil ag Baile an tSaoir taobh istigh ansin, Fenton, Breathnach agus Carey.
Treabhadh leis agus anois cúnamh faighte aige ó Small. Bulger, Bulger a' casadh. Bulger a' féachaint i dtreo Small arís ach cuirfidh sé an ceann san i dtreo McCormack. Seo chugainn Bulger arís. Bulger an uair so leis an gciotóg a' féachaint i dtreo na bpostaí agus tá an t-aicsean déanta aige Robbie Bulger. Sin haon a dó anois atá faighte ag an Taca Rocket. Yeah, tá, tá an luas agus an fuinneamh tar éis ardú Bhaile Munna ansin. An-ghluaiseacht ó lár na páirce thuas. Bulger ag deireadh an, an ghluaiseacht chun an scór a aimsiú.
Agus cluiche maith imeartha aige agus an-bhlocáil ar fad sa chéad leath chomh maith chun báide a stopadh. Is muid anois ag féachaint ar Liam Smith imeacht leis agus an t-aicsean déanta ag an lánchúlaí. Ana-scór ar fad ón lánchúlaí Liam Smith. An dara uair a bhí sé bainteach i ngluaiseacht ag dul chun cinn ansin. Fuair sé buille láidir ó Robertson.
Lundy arís. Ceann mór groí ard isteach i dtreo Fitzpatrick an captaen. Tá McNally lasmuigh dó má thastaíonn uaidh an pas san a chur ina threo. Déanta go maith acu anois. Roinnt spáis anso ag Fenton. Séamus Fenton, scór álainn ó Séamus Fenton agus níl Baile an tSaoir, Naomh Eoin, imeacht in aon áit fós.
Arís, an-obair ag Eoin Fitzpatrick an liathróid a choimeád isteach san imirt ansin agus é a athchúrsáil ar ais chuig McNally. Chuir McNally ar aghaidh chun Fenton chun an scór a aimsiú. An bhearna síos go cúilín amháin arís.